Lero tatiyeni tioneko za sports betting komanso juga zosiyanasiyana zomwe timasewera kuti kodi zimatani kwenikweni ku ubongo kwathu. N'chifukwa chani timapitirizabe kusewera ngakhale tikuluza? Ndikupatseni zitsanzo izi. Mwayamba ndi 1000 kwacha, mwasewerasewera mwafika pa 1900 m'malo moti mungonyamula 1900 yanu ija mwasewerabe, koma nthawi imeneyi mwaluza, mwabwerera mwafika pa 1500. Ngakhale mwawinabe ka 500 mupita ku bed mutagona mutaluza chifukwa cha ka 400 mwakaluza kaja. Chitsanzo china, mwayamba ndi 1,000 koma tsiku limenelo zakuvutani, mwaluza mwaluza mwafika pa 200. M'malo moti mukagone mwayesesabe kuti yayi ine sindingaluze 800 yayi, mwayesesabe mwasewera sewera sewera mwafika pa 900 kwacha. Ngakhale mwaluza 100 kwacha, mupita ku bed mukusangalala, muyamba kuwauza anzanu kuti system ya beti ndaiziwa, muyamba kuzifira u genius. Ngati mwatsatira page ino mukudziwa zoti ubongo wathu ndi chairman omwe umaongolera zochitika zosiyanasiyana za mthupi mwathu ndipo ubongo umenewo umatulutsanso mankhwala osiyanasiyana ndipo mmodzi mwa mankhwala amenewo ndi dopamine omwe ali mmodzi mwa mankhwala achisangalalo tikawina beti ija ubongo wathu umatulutsa mankhwala amenewa dopamine ndipo ameneyo ndi amene amatiuza zoti waona waona mmene zimakomera ukawina taseweranso uwinenso uone tsono vuto la dopamine ndi ili iyeyo zoti mwawina sikuti zimamukhuza kwambiri yayi inde mukawina musangalala akuwuzani kuti musewereso koma kwambiri iyeyo amakonda the chase kuthamangisa chowinacho ngati nthawi imeneyo tili ana tikamakagwira mbalame mwina taikaika ulimbo uja kapena misampha yosiyanasiyana chomwe chimakoma ndi ulenjewo kudikirira kuti mbalame zija zigwidwe kapena kuti pa chizungu we are addicted to the anticipation the chase and not the actual winning of the bets limeneli ndi limene lili vuto lalikulu chifukwa chokuti wina aliyense owina oluza kanthawi kena kake ubongo wake umakhala ukutulutsa timajuwisi tokoma tosekemera chifukwa chokuti akudikirira kameneka kamatiwononga. Ka feeling kameneko ndi komwenso anthu omwe amakhala pa ma drug achina cocaine amakamva namapitirira kubwirabwira cocaine uja. Pakapita nthawi tolerance yathu imakwera. Kuti tolerance sindikudziwa bwinobwino kuti ndingafotokoze bwanji koma ndikuwuzeni chitsanzo ichi. Koyambirira ukaluza 1000 umati basi ha lero basi yatha, 1000 yachuluka. koma pakapita nthawi umati a 1000 ayi think ndikhoza kuipushako pang'ono ndipusheko pang'ono kenakono tolerance ija imakula kuti olo mpaka munthu uluze 10000 100000 osaona vuto ayi chinanso ndi choti chifukwa chokuti beti ija imatenga batire lambiri la ubongo wathu kumakanika kupanga control ma emotions athu kaya kuntchito kunyumba chifukwa choti pena timakhala tili pamwamba pa chisangalalo kenako tikumve frus kukanika ndithu kuzipanga control kuti pano izi sizoyenera kukwiya a izi tiyeni tisangalale zimathanso kupezeka zoti chifukwa choti ubongo wathu mawaya ake akusintha mmene timaonera zinthu zokhuzana ndi ndalama zimasintha kupezeka zokuti kalekale umatha kunena kuti ah 20000 ikhoza kugulira school shoe ya mwana bwinobwino after some time 20000 school shoe ya mwana standard 3 ah ndi ayi osati kuti ulibe ndalama kapena kuti wayamba kuumira iyayi koma kuti ubongo wako ndiye pompo ukuganizadi ndithu mtheradi kuti bola 20000 imeneyo utapangira bet kusiyana ndi nsapato ndiye kusiya kwakenso kumavuta ukayesa kusiya muja umapezeka zoti ukungoboeka boeka uli ndi mantha uli pampanipani zomwe anthu amamva anthu akafuna kusiya ma drugs kapena ngati fodya komwe nkomwe anthu ambiri amene amapanga bet ndi amuna kodi mmadziwa zokuti ubongo wa amuna makamaka mbali yomwe imatithandiza kupanga ziganizo zabwino decision making umakhala kuti uli mature kufikira mpaka mwina zaka 25 chinkana kuli ma age limit osiyanasiyana musamwe mowa musanakwane zaka 18 kapena 21 m'maiko ena chifukwa chake ndi chimenechi ubongo umakhala usanatani usanakhwime ndiye tikuwalola ana athu amuna ochepera zaka 25 kuti azisokoneza ubongo wawo ndi ma bets palibe nzeru kwambiri pamenepo sports betting ayiyika ndithu mgulu la behavioral addiction mmene anthu ena amakhalira addicted to fodya kuti kupanda kusuta kumanjenjemera enanso atha kukhala addicted to sports betting ndi vuto lalikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi anthu akuchotsedwa ntchito mabanja awo akutha kukhala muzingongole bankruptcy chifukwa cha sports betting sindifuna mukhale inu ndikukhulupirira next time tikamapanga beti tikhala tikudziwa chomwe chingachitike ku ubongo wathu ndipo tipanga zisankho zoyenera zikomo kwambiri mwakoma nonse